igbo kwenu igbo mma mma nụ o taa bụ nkwọ ana m asị ka chi nkwọ kwọtara anyị ihe ọma anyị ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ anyị ga-adịkwa ka ikuku maka na ikuku anaghị ama n'ọnya ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị isee aha m bụ adamma ndị igbo n'ụbọchị taa isiokwu anyị ga-abụ akara aka akara aka bụ ihe ndị bekee kpọrọ destiny ọ dị iche na-enweghị ike ịdị otu akara aka bụ ihe na-ebuli gị elu n'ịdị elu na ndụ ọ bụ ya na-ekpebi ọdịnihu gị na ndụ akara aka bụ nnọọ nzube gị ibi n'ụwa n'oge nna nna anyị ha gboo elu ka bụ ala ọsa mgbe a mụrụ nwa ọhụrụ a ga-achọta ezigbote dibịa afa ka ọ mata ebumnobi nwata ahụ o ji bịa n'ụwa ma emesịa nne na nna nwa ahụ ga na-elekọta ma gbaa mbọ ịhụ na ha tinyere nwa ọhụrụ ahụ anya ka o wee nwee ike jee ije ụwa nke ya nke ọma mana taa ọ dịghịzi etu o si wee dị na mbụ ọtụtụ ndị mmadụ ọbụlagodi ndị na-eruola ihe dịka afọ iri ise ha ka na-achọ etu ha si ama ebumnuche ha ibi ndụ ha na-agagharị site n'otu onye mmụọ gaa na nke onye ọzọ ya na site n'otu dibịa gaa na nke onye ọzọ ọ bụ n'ezie na mgbe onye jiri tete bụ ụtụtụ ya mana ọ kacha mma ma ị chọpụta akara aka gị n'oge ọtụtụ ndị mmadụ na-ata ahụhụ n'ụbọchị taa n'ihi na ha achọpụtabeghị akara aka ha o nwere ike gị na ndị mmụọ gị na ha so wee bịa ụwa dị n'ezigbo mma mana ọ bụrụ na ọ dabaghị n'ebumnuche ha ebe ị nọ ahụhụ gị ga na-aga n'ihu mana ị chọpụtakwa akara aka gị nke chi gị kwadoro gị ihe ga na-agara gị nke ọma nke ọma na-agara gị ziriri gwerere ịgba njụ gbasara akara aka na nyocha kwesịrị ekwesị bụ ihe mbụ nne na nna gị kwesịrị imere gị mgbe a mụrụ gị mana ọ bụ ihe mwute na nne na nna anyị ha gburu oge ha n'ụlọ ụka mana taa onye ọbụla etetela n'ụra bilie gaa chọpụta onwe gị ajụjụ m na-ajụ anyị taa bụ ị chọpụtala akara aka gị ọ bụrụ na ị chọpụtabeghị ya gịnị mere i ji egbu oge eme ngwa ngwa emeghara ọdachi gaa chọpụta akara aka gị ka m nye anyị nwa obere ọmụmaatụ ọ bụrụ na akara aka gị bụ ihe gbasara eze mmụọ agbara nwaanyị dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ dibịa afa derezie gawazie ma gị asị mba na ị chọrọ ibu ụzọ zụwa ahịa nwanne m gee ntị ọfụma ọfụma dodo aka gị na ntị agwụ ga-ebugodo ụzọ mebiegodo ahịa gị ahụ n'otu ntabi anya wedaa gị ala o nwere ike mere gị ebere tinye gị n'ụgbọala ziga gị n'obodo gị na-ejighị shishi na-atọgbọghị kobo mana ị malite ime ihe agwụ chọrọ ka i mee ị nwekwara ike ime azụmahịa ndị ọzọ wee mee nke ọma mgbe ị wụnyechara agwụ gị gbalịa ka ị mara ụzọ agwụ gị chọrọ ka ị na-eso ka ị wee nwee ike zenarị ndọghachi azụ na agaghị n'ihu ya gaziri nwoke gaziri nwaanyị udo dịrị unu biko nụ gbalịsie n'ike na-esonyenụ m na nkụzi m niile nke bụ eziokwu ị ga na-erita ezigbote uru